Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм Франджым цӏэрыӏуэ щыхъуащ ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэм, франджы литературэм и классик, дипломат граф Шарль де Ферриоль пхъу ищӏауэ щыта Шарлоттэ Айссе. Илъэс щитӏрэ тхущӏрэ лъандэрэ абы и творчествэм тхакӏуэу, критикыу, литературоведу тетхыхьыжар мащӏэкъым. Адыгэ цӏыхубз телъыджэм траухуащ романхэр, повестьхэр, пьесэхэр, рассказхэр. Хэт хъуну-тӏэ Айссе, дауэ ар Франджым къызэрыщыхутар? Франджым щыщу, Францием щыщу адыгэ цӏыхубз куэд я цӏэр тхыдэм хэнащ. Япэ дыдэ абыхэм ящыщу щыӏэр Айссе, Хьэишэт, Шарлоттэ, Элизабет жыхуиӏэра. Ар мы гъэм илъэс щищрэ щэщӏрэ мэхъу, къызэралъхурэ. Илъэс щэщӏрэ щырэ къигъэщӏауэ ара. Мащӏэ, зэрыпсэуар. Иджы ар сабийуэ илъэсий фӏэкӏа мыхъуу, Псыжь ӏуфэ дей щадыгъури, тырку хъунщӏакӏуэхэм Истамбыл щащри абы джэрмыкӏэм щаща. Зэращари Францэм и лӏыкӏуэу Истамбыл дэс граф Ферриольт. А Ферриолым езым и ахъшэу, франджы ахъшэу минрэ щитхурэ итат ар къищэхун щхьэкӏэ. Минрэ щитхукӏэ къищэхуащ хъыджэ илъэсий фӏэкӏа мыхъур, итӏанэ зы щӏалэ адыгэбзэ ищӏу, тырку щӏалэ и гъусэу Франджым ишэри и унагъуэм къахинащ. Езым къигъэзэжщ абыми. франджым я лӏыкӏуэу абы илъэс бжыгъэкӏэ Истамбыл дэса. Абыкӏэ жысӏэну сызыхуейращи, а хъыджэбз цӏыкӏум зыхэхуа унагъуэр граф Ферриолым и унагъуэр хуэкъулейуэ хуэщӏауэ щытти, абы къыхэкӏкӏэ гъэсэныгъэ дахэ ирата. Айссе зыщэхуа франджы лӏыкӏуэр минрэ щиблрэ пщыкӏуз гъэм Истамбыл икӏыжри, Париж кӏуэжащ. Илъэс хыщӏрэ пщӏырэ зи ныбжь де Ферриоль къищэхуа цӏыхубз щхьэхуимытым ириӏуэкӏащ абы и унафэр езым зэрыӏэщӏэлъыр. Ауэ ӏуэхур де Ферриоль щыгугъам къыщыщӏэкӏакъым. Айссе цӏыху зэтетт, нэмысыфӏэти, къыхуэгъэшакъым. Хъыджэбз цӏыкӏур ин хъущ абыми, езым Гуащэ, Каландрини Гуащэм жери ныбжьэгъу иӏэт Париж адкӏэ зы километр щищкӏэ щыпсэуи, абы хуэтхыурэ, абы хуэтхыурэ письмо щэщӏрэ хырэ зэхуатхащ. А письмохэр Дунейм къытехьакъым езы цӏыхубзыр псэухункӏэ. Ауэ дунейм ар текӏыжа нэужькӏэ а Каландриним письмохэр Вольтер дей ихьа. Вольтер дей ихьщ абыми, Вольтер абы къеджэщ абыми. Мы сызэбгъаджэр мыр классикэщ. Мыхуэдэ письмо зытха сэ сщӏэркъым. Жери Къыдагъэкӏыну мурад ящӏа. Къыдагъэкӏыну мурад ящӏам и закъуэм Вольтер псалъэпэ тӏэкӏуи хуитхащ. Уси хуитхащ сатыриплӏ къудей хъууэ. Арати, мис апхуэдэу Франджым щапӏа адыгэ хъыджэбз цӏыкӏур

который мне сжигает душу. Адыгэ пщащэр, адыгэ цӏыхубз гъуэзэджэр щызэхыбох дэнэкӏи. Цӏыхубз акъылыфӏэр, ӏущагъышхуэ зыхэлъу, Гу зылъимытэ къэмынэу якӏэлъыплъырт щхьэхуимыту зыхэхуа а цӏыхухэм. Абы къыгурыӏуэрт аристократием и псалъэ дахэхэмрэ и щӏыкӏэфӏагъымрэ зэрыфэрыщӏыр, ахэр гухэлъ фӏейкӏэ зэрыпсыхьар. Япэ дыдэм мыр къэзыгъуэтари, абы и ӏуэху зезыхуари, абы теухуауэ тхыгъэ гуэр зытхар грузин журналист тхакӏуэ Ирма Иремадзэщ. Ирма Иремадзэ ар минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ блы гъэм итхащ икӏи а тхыгъэр Тифлис къыщыдэкӏауэ щыта куржыбзэкӏэ. И гъащӏэр мащӏэми щӏыхь зыпылъ гуащӏэ къызыщӏэна цӏыхухэм яхэбжапхъэщ грузин цӏыхубз Кетеванэ Иремадзе. И ныбжьыр илъэс тӏощӏрэ пщыкӏущым иту ар минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тху гъэм дунейм ехыжащ. Иремадзе и художественнэ произведениехэмрэ критикэмкӏэ иӏа тхыгъэхэмрэ грузин литературэм нэрылъагъу лэжьыгъэфӏу хыхьащ, Абы къадэкӏуэу французыбзэр ӏэзэу зыщӏэ тхакӏуэм француз классикхэм я тхылъ зыбжани зэридзэкӏащ. Француз культурэр нэгъэсауэ иджащ. Аращ къызыхэкӏар Иремадзе литературнэ медальонхэр зыфӏища сборник минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тху гъэм къыдэкӏам ит Адыгэ цӏыхубз Хьэӏишэт жыхуиӏэ очеркыр итхыныр. Дунейм зы цӏыхубз теткъым. нобэ къыздэсым, а цӏыхубз цӏыкӏум, адыгэм къилъхуа цӏыхубз цӏыкӏум хуатхам хуэдиз романрэ повестьрэ, поэмэрэ, усэрэ, драмэрэ зыхуатха. Ар инджылызхэм ятхащ, ар езы франджыхэм ятхащ, ар мыдэкӏэ голландхэм ятхащ, зымытхар укӏуэдыж. Хэбгъэзыхьу щытмэ епэ дыдэ адыгэхэм ящыщу Щхьэплъокъуэ Хьисэ жери Мейкъуапэ щыпсэут драматург, зауэм и зэманым фӏы дыдэу зэуауэ, Бэракъ Плъыжь орденым хуэдэу тху иӏэу драматург хъуати, абы драмэ тритхыхьри, Адыгей театрым щагъэувауэ щытащ а драмэр. Абы иужькӏэ абы и лъагъуэм техьащ дэ ди литературовед цӏэрыӏуэ Хьэщхъуэжь Рае, филологие щӏэныгъэхэм я доктор. Абы техьэр абы очеркышхуэ итхауэ щыта Современница Вольтера, Вольтер и лъэхагъ, и лъэхъэнэгъу жери. Сэ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ бгъуэ гъэм Ливанымрэ Сирием сыщыӏащ. Абы си гъусэу щыӏащ Мэшбащӏэ Исхьэкъ, нобэ Урысей Федерацэм и лӏыхъужьыр. Итӏанэ дэ ди гъусащ нартовед, нартыдж цӏэрыӏуэ Хьэдэгъэлӏ Аскэр, Итӏанэ нетӏэ зи гугъу сщӏа драматург Щхьэплъокъуэ Хьисэ. Пщы Хьисэ абы щыгъуэ абы и гугъу къысхуищӏат, мыпхуэдэу зызогъэхьэзыр сытетхыхьыну, жери. Исхьэкъ сэ роман стхыу щытам абы куэд щӏат сызэрытетхыхьрэ, роман апхуэдэу уэ зэрыптхыу сэ схуэтхкъым. Ари тхыдэ роман зыгуэр тетхыхь, тетхыхь, тетхыхь жысӏэурэ сытми Къэхь тхылъхэр! жери, мис мы тхылъыр абы щыгъуэ къыдэкӏат, сэ къыдэзгъэкӏат, Аиссе Черкесская нимфа жыхуиӏэр, мыр Клио жыхуиӏэ серием къыщыдэкӏат, мыбы итщ мы тхылъым, псалъэм папщӏэ, Вольтер и усэри, Жан-Жакоб Верне и усэри. Езы Аиссе и письмохэри, письмо щэщӏрэ хыри, абы щынэмыщӏа аббат Прево ари цӏэрыӏуэщ История одной гречанки жиӏэу шэрджэс цӏыхубзым тритхыхьа повестым зытха История одной гречанки ари итщ, итӏанэ мадемуазель Аиссе жери Жан де Сент-Виктор Александр Лаверн и ӏуэтэжщ. Ар итхын щхьэкӏэ Францием кӏуащ. Ар щыщӏалъхьахэр сытхэр щихъ Рокым и кхъэм кӏуэщ. Абы здыщӏалъхьар илъэгъуащ. Франджым, Франджым щынэмыщӏа, Истамбыл кӏуэри абы щыгъуэ цӏыхухэр щащэу щытт абы. Джэрмыкӏэми техьащ, илъэгъуащ. Кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, Романыфӏ итхащ. А романри адыгэбзэкӏэ япэкӏэ къыдигъэкӏащ, итӏанэ урысыбзэкӏэ зригъэдзэкӏащ. Мис урысыбзэкӏэ зригъэдзэкӏа романыр фолъагъур Евгений Карпов жери зэдзэкӏакӏуэ хъарзынэ иӏэщ абы. Абы зридзэкӏри, мис мы тхылъыр куэдрэ къыдэкӏащ, мы Шэблэ къыдэкӏащ. Роман псо абы триухуащ Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм я цӏыхубэ тхакӏуэ Мэшбащӏэ Исхьэкъи. Лъэпкъым и набдзэщ зыхужаӏэхэм ящыщ Аиссе. Франджым щыпсэуами къэзылъхуар адыгэ анэщ. Абы къищынэмыщӏауэ, ар Пранджым къыдэкӏыу щӏидза нэужькӏэ мес куэдым, куэдым ягу ирихьщ мыбы и гъащӏэр зрагъащӏэ нетӏи жысӏащ ар. Романхэр, повестьхэр, поэмэхэр, усэхэр, драмэхэр куэд, куэд ятха. Ар иджысту псори къыпхуебжэкӏынукъым, ауэ нэхъ щӏэщыгъуу ятхахэм ящыщщ нетӏэ, нетӏэ жысӏахэр. Итӏанэ, мыдэкӏэ Исхьэкъ и тхылъыр Москва, Никитэ Михалков жыхуаӏэр къыдэӏэпыкъущ абыми. Сергей Михалков и унагъуэм Мэшбащӏэ Исхьэкъ хуиту ихьэу щыта литературнэ институтым щеджэм щыгъуэ. Ар къыдэӏэпыкъущ абыми. Александр Муратов жыхуаӏэр ирагъэцӏыхущ кинорежиссёр цӏэрыӏуи. Абы сценарий иригъэтхщ абы фильм ищӏа. А фильмыр лъапӏэу къыщӏэкӏащ япэщӏыкӏэ миллион хыщӏ жаӏа, миллион хыщӏыр яфӏэмащӏэ аргуэру, ар илъэс тхух ипэкӏэ. Аргуэру абы и ныкъуэм хуэдиз къигъуэтри Исхьэкъ А фильмыр игъэуха фильмыр мы Къэбэрдей-Балъкъэрми щагъэлъэгъуащ, Къэрэшей-Шэрджэсми, Адыгейми, Москваи. Зыщамыгъэлъэгъуа укӏуэдыж Тырку Тыркуми щагъэлъэгъуа. Ауэ мис иджы, псом хуэмыдэу, щӏэщыгъуу, зы тӏысыпӏэ нэщӏу имыӏэу абы Лазаревскэм

Езыми щӏалэ иӏэт мыбы. Ауэ щӏалэм мыр къишэнымкӏэ хуиттэкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым ар зыхэт орден щытын ща. Орденым мо къашэну хуиттэкъым. Ауэ сытми щэхуу зэрышэщ абыми зы Зы хъыджэбз цӏыкӏу къыхуэхъуащ абы. Езыр дунейм ехыжа нэужькӏэ а хъыджэбз цӏыкӏум цӏэи щхьэи иӏэу и адэм ипӏыжа. Езыр сымаджэ хъущ абыми яхуэмыгъэхъужу, яхуэмыгъэхъужу дунейм ехыжа. Куэдрэ Исхьэкъ зэритхымкӏи, дэ адрей тхыгъэ дызэджахэм мис мыдрей тхылъым зэритымкӏи хэкум епщӏыхьт. Хэкур и гум зэи икӏтэкъым. А хэкум щыӏа хабзэр, а хэкум щыӏа дахагъэр, нэмысыр зэи игъэкӏуэдаӏым абы. Ищӏэжт. Ищӏэжт, итӏанэ а франджыхэм я дежым зы ӏыхьауэ куэд щыӏэт, цӏыху куэд щыӏэт, цӏыхубзи цӏыхухъуи. Абыхэм зэригъэцӏыхужыфу ахуэдэу дунейм тетащ мы цӏыхубзыр. Мы сурэтыр зыщӏа щӏалэм, Костромин Михаилым, нэгъуэщӏ сурэт ищӏащ жысӏар. Мо вуаль жыхуаӏэм хуэдэу и нэкӏум къепхъухауэ дахащэщ, ар къызитыни даӏэмэ, иужькӏэ къыуэстынщ ари. Абы къизгъэкӏыр закъуэ мы цӏыхубзым и закъуэ тепщӏыхьу щытмэ, Хамэ къэрал щыӏэу адыгэ цӏыхубзрехъу, цӏыхухъурехъу хэкум щащӏэфынур нэхъыбэ щащӏахэщ. Айссе Каландрини гуащэм хуитха тхыгъэм ехьэлӏауэ Сент Бёв итхыгъащ, а том цӏыкӏур нобэ къыздэсым къалъыхъуэ, къалъытэ тхылъхэм ящыщщ. А тхылъым ебгъэджэну ухуэхъуэпсэнщ икӏи ептынщ фӏыуэ плъагъу, щӏыхь зыхуэпщӏ цӏыхум, Щэн зиӏэм, гурыщӏэ къабзэ, гуапагъэ абы хэлъхэр къызыгурыӏуэнум. Цӏыху гурыщӏэ къабзэр мыулъийуэ хъумэныр хабзэ хъужын папщӏэ, адыгэ цӏыхубзыр ӏэмал имыӏэу Франджым къыщыхутэн хуейт. Минрэ щиблрэ тӏощӏрэ тӏу гъэм де Фериол лӏащ, ар щылӏэм ипӏыжа цӏыхубзым къыхуигъэнащ зэрыпсэун мылъку. Мы тхылъыр къыдэкӏам и мызакъуэу иужькӏэ езым и тхыгъэ зэхуэхьэсахэр иту Адыгейм и тхьэмадэу щыта, и президенту щыта Щэумэн Хьэзрэт къыдэӏэпыкъури, зэм адыгэбзэкӏэ и тхыгъэр иту пщыкӏубл, том пщыкӏубл къыдигъэкӏа. Етӏуанэм Том тӏощӏ урысыбзэкӏэ къыдигъэкӏа. Мис иджы дыдэ иджыри къысӏэрыхьакъым, ари сэ зы схуигъэхьэзырауэ щылъщ. Том тӏощӏрэ блырэ хъууэ къыдигъэкӏыжащи, абы хэтщ а романыр, мы Аисей теухуа романыр. Ауэ мы Аисей теухуа романыр хэтым и мызакъуэу сэ, мис ар си гуапэ хъуа, мыбы, мыбы и жинтым тет сурэтыр, мис мыр Аисей и сурэтыр, Сэращ езыгъэщӏар, мис мыдей фӏэлъыра, мы, мыр сэр фӏэкӏа зыми иӏэкъым мы сурэтыр. Ар сэ си деж щылажьэт Костромин Михаил жери Ленинград институт къиухауэ а Костромин Михаил езгъэщӏщ абыми мы сурэтыр. Сэ къысхуигъэнащ, нэгъуэщӏ зы ищӏати, а зыр езым здищта. Сэ апхуэдизкӏэ мы сурэтым сыдихьэха мы цӏыхубзым и гъащӏэм сыдихьэха сэ етӏуанэр къостынукъым, жери. Езыр Ленинград кӏуэжащ, Ленинград икӏри нобэ Бородинское поле жыхуиӏэ къуажэм, Москва пэгъунэгъу абы щопсэу. Жысӏэну сызыхуейращи, мы сурэтыр псоми ягу ирохьыр. Хамэ къэрал мыбы теухуа зыгуэр ятхми, журналхэми, тхылъхэми мыращ традзэр. Итӏанэ мыбы адыгэ теплъэ иӏэу, а зэманым щыгъа щыгъынхэр щыгъыу, и нэ цӏыкӏури мо дахэ дыдэу къигъэплъызу, цӏыхубз кууэ хэплъу зэрыщытар плъагъуу апхуэдэ.

щыӏэу къалъытэртэкъым япэм. Ауэ Хьэщхъуэжь Рае сурэтиплӏ къигъуэтащ мыбы и сурэту. Ауэ абы и сурэтиплӏ къигъуэтар плӏыри зэщхьтэкъым. Езыр псэухункӏэ и сурэт ящӏаӏым мыбы, зыми ицӏыхутэми. Лӏа нэужькӏэ мы и письмохэм Вольтер къеджа нэужькӏэ, а мыхуэдэ цӏыхубз Францием исауэ, арауэ, мырауэ жаӏэми, сурэтыщӏхэм ахэр зылъэгъуахэм Я щӏэжкӏэ, щӏэжыр памятыра, щӏэжкӏэ я сурэтхэр ящӏэм я сурэтиплӏыр зэхэтлъхьэжщ абыми мис мы флъагъу, мыдей фӏэлъу флъагъу образыр апхуэдэу къыхэтщӏыкӏауэра. Иджы письмохэм теухуауэ жыпӏэу щытмэ, Каландрини гуащэм хуэстх письмохэр жыхуиӏэм и гугъу пщӏыу щытмэ, мы Аисе А зэманым а лӏэщӏыгъуэм ар епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэрат. Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэр аращ щитхари, Каландриним щыхуитхар. А зэманым Людовик епщыкӏуплӏанэр епщыкӏутхуанэм, итӏанэ Анжуйскэ герцогым, мыдэкӏэ а зэманым псэуа пщы уэркъ нэхъ цӏэрыӏуэхэр псоми я гъащӏэр дахэ дыдэу къритхэкӏа. ехьэкӏ-къехьэкӏ щымыӏэу. Ар абы къытрадзэну ищӏэртэкъым, ар письмо хуэдэу, тхыгъэ хуэдэу и ныбжьэгъум хуитхти зэ, и гури пцӏанэу я ӏуэхухэр зытету итхати, франджы обществэм, жылагъуэм Я псэукӏар а зэманым пщӏэну ухуейуэ щытмэ, мыбы и письмохэм уеджэн хуейуэ ара. Мы мазэм итӏощӏрэ етӏуанэм къыптхар къысӏэрыхьащ. Уи хъыбар щызэхэсх махуэр си гуфӏэгъуэщ сэ. Фӏыуэ плъагъу цӏыхум и хъыбар зэхэпхыныр сыт и уасэ! Си гур хохъуэ уи хъыбарыфӏ щызэхэсхкӏэ. Гукъабзэрэ лъагъуныгъэкӏэ къыдэта Тхьэм Фӏыщӏэ хуэтщӏын хуейуэ къыттохуэ уэрэ сэрэ. Уэ гу къабзэ къудейкъым Тхьэр къызэротар. Къаруи къыпхилъхьащ. Гуауэм зребгъэщӏыкӏкъым, сытми узэрыпэлъэщын гуащӏэ пхэлъщи, ар си гуапэ мыхъупӏэр иӏэкъым. Пон-де-Вель укъыщӏоупщӏэ. Къулыкъу къратауэ зэхэсхащ. Къратамэ, зыӏута ӏэнатӏэм къыӏукӏын хуеящ, арыншауэ къулыкъу къратынутэкъым. Зэрызэхэсхамкӏэ, и узыншагъэр ещӏагъуэкъым Пон-де-Вель. Узым ихьынкӏэ сошынэ. Апхуэдэ цӏыхур ди мащӏэщ дэ. Си щхьэкӏэ сэ дэзгъуэ щыӏэкъым, акъыли, гулыцӏи иӏэщ, цӏыхугъи хэлъщ. Гъэщӏэгъуэн бжесӏэнщ. Зиусхьэн д'Аржанталь сэрэ дызэщыӏеящ. Махуиплӏ хъуауэ дызэпсалъэкъым. Къызыхэкӏари мыхьэнэншэщ. И анэм пщыхьэщхьэшхэ дэшхэн зэримыдарщ. Ежьэри, тхьэмахуэкӏэ къэтащ и анэр, къэкӏуэжын ипэ къуэм хъыбар къригъэщӏащ, Гулъытэ, пщӏэ къысхуэпщӏкъым, жери зыкъыхуигъэгусащ. Сэ ар д'Аржанталь жесӏэжащ. Щыжесӏыжым, Къилъри зыкъысхузэкӏэщӏишащ, сэри зысхуэшыӏэжакъым, сыкъэтэмакъкӏэщӏащ, езым нэхъыбэж къыстритхъуэжащ, сыкъыщиудри сыгъащ абдей. Апхуэдизкӏэ сигу хэщӏащи, мыр икӏэм нэс нысхуэтхынукъым. Езыми къыгурыӏуэжа си гугъэщ зэрымызахуэр. Къызэрысхуэгубжьам хущӏегъуэжауи фэ изоплъ. Айсей и тхыгъэхэм а зэманым щыӏа щытыкӏэ-псэукӏэхэр уи нэгум къыщӏагъэхьэж. А тхыгъэхэр япэу къыщыдэкӏар минрэ щиблрэ ищӏрэ блы гъэрщ. Айсей зэрылӏэрэ илъэс тхущӏрэ плӏырэ щрикъум. Тхылъыр зэӏэпахыу кърахьэкӏащ, ар зэман кӏэщӏым зыбжанэрэ къыдагъэкӏащ. Минрэ щиблрэ тхущӏрэ и гъэм, ӏэрытх щӏыкӏэ ар Вольтер илъэгъуащ. Абы теухуауи Вольтер итхахэр а тхылъым и япэ къыдэкӏыгъуэм и псалъащхьэм къыщыхьыжащ. Щӏэныгъэлӏым итхырт, Сэ куэд мыщӏауэ мадмуазель Айссе Женевэ щыпсэу мадам Каландринэ деж иригъэхь тхыгъэ томым сыкъеджащ. Тхакӏуэм икъукӏэ фӏэтелъыджэт а адыгэ цӏыхубзым и ӏэкӏуэлъэкӏуагъыр, и бзэм и дахагъыр, и гупсысэхэм я кууагъыр. Ахэр къызэрыгуэкӏ письмокъым. Пщащэм къыгуроӏуэ фӏыри ӏейри, къэзыухъуреихь псори. Езыр икъукӏэ гуапэщ, гущӏэгъулыщ. Адыгэ цӏыхубз телъыджэм и зэфӏэкӏым тетхыхьахэр франджхэм я закъуэкъым. Къапщтэмэ, инджылызым и тхакӏуэ нэхъ цӏэрыӏуэхэм ящыщ Кэмпбелл Прейд романышхуэ итхат абы теухуауэ. Абы щыжеӏэ тхакӏуэм, мадмуазель Айсей зэхэщӏыкӏ тэмэм иӏэщ, абы фӏыуэ къыгуроӏуэ и хъуреягъкӏэ щызекӏуэ лейр, езыми зегъэкъуаншэ, а щӏэпхъаджэхэм яхэпщӏауэ зелъытэжри, зи нэмыс мыулъия цӏыхубз пӏэрафӏэм гъащӏэ гущыкӏыгъуэм зыпыӏуидза пэтми. И тхыгъэхэм я пэщӏэдзэм щытопсэлъыхь а зэманым щыӏа гъащӏэ купщӏэншэм, Театр и лъэныкъуэкӏэ къэхъукъащӏэхэм, итальян комедиемрэ оперэмрэ я хъыбарыщӏэхэм. Абы къыщынэмыщӏауэ, тепщэ гупым щыщхэм яку дэлъ зэпэщӏэуэ цӏыкӏуфэкӏухэми нэӏуасэ дыхуещӏ. Илъэс щищрэ щэщӏрэ ипэкӏэ уригушхуэну, уи щхьэр лъагэу ирипӏэтыну мис мыпхуэдэ цӏыхубз диӏащ. Мыбы ищӏамрэ илэжьамрэ дэ исту апхуэдэу къыдгурымыӏуэми, зэман нэхъ дэкӏыхункӏэ къыдгурыӏуэнущ. Мы, мыбы франджым и закъуэкъым, дуней псом, дуней псом яхуищӏам. Мыр нобэ къызэралъытэкӏэ франджы литературэм эпистолярнэ жанр жыхуаӏэм и классикщ мыбы итха письмохэр, а Каландрини гуащэм хуитха письмохэр. Ахуэдэу зыщӏауэ дунейм куэд щыӏэкъым. Адыгэ бзылъхугъэр езыр мы лӏэщӏыгъуэм и япэ ӏыхьэм нэхъ ущызрихьэлӏэрей къэхъукъащӏэ цӏыкӏуфэкӏухэр къызыхуэтыншэу щызыхуэхьэса кӏэзетщ. Гу зылъытапхъэ мыхъумыщӏагъэ къызэрыхъуу абы губжьауэ етх. Уи щхьэфэцыр зыгъэтэдж ӏуэху гущыкӏыгъуэ къэхъуащ. Ар апхуэдизкӏэ напэншагъэщ, гущыкӏыгъуэщи, утепсэлъыхьыну уигу хуэкӏуэркъым, ауэ а къэхъу псори монархиер хьэлэч зэрыхъум и щыхьэтщ. Аиссе и письмохэр нэсауэ литературэ тхыгъэщ, абыхэм я зэманым щыӏа цӏыху зэхэтыкӏэм, псэукӏэм ехьэлӏа къэхъукъащӏэхэр художественнэ образ щӏэрыщӏэхэмкӏэ къыщыӏуэтащ. А тхыгъэхэм лӏэщӏыгъуэ епщыкӏуиянэм япэ ӏыхьэм фрэнджы литературэмрэ культурэмрэ хэлъа ӏуэхугъуэхэм къызыхуэтынхэ щымыӏэу щыгъуазэ уащӏ. Фрэнджы эпистолярнэ литературэм лъэужь ӏупщӏ адыгэ цӏыхубзым къызэрыщигъэнэфар шэч хэмылъу зыкъомкӏэ гу зылъытапхъэ ӏуэхугъуэщ. Франджымкӏэ зыдгъэзэнщи, мы Аиссе Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан Франджым и лӏыхъужьыр, командорыр, командорыр, адэкӏэ Шэмырзэ Людмилэ Черинэ, Ар щыгъуэ мы Аиссе и гъащӏэм и псэукӏам теухуауэ ди театрым спектакль щагъэуну сохъуапсэри, ар абы яхуэдгъэхьэзыру сэ зи ущырт. Тхыгъэ сытар ету е Мэшбащӏэ Исхьэкъ и романым къытращӏыкӏыу, е Адыгейм я драматург, зауэм бэлыхьу хэта Щхьэплъокъуэ Хьисэ итхам къытращӏыкӏыу едгъэщӏыну ди мурадщ. Гъащӏэ дахэ къигъэщӏауэ, щапхъэ дуней псом яхуэхъуу щыӏауэ тхыгъэ, нетӏи жысӏарэ, тхыгъэ абы тратхыхьар щэ бжыгъэкъым, миным ноблагъэ.